Una bette mobilitatzione de su pòpulu sardu pro nàrrere chi nono a s'issèpiru de sa Sardigna comente sede de su depòsitu natzionale de sas iscòrias nucleares, unu progetu chi diat fàghere unu dannu mannu a su benidore de s'ìsula. Est su No Nucle Day, chi s'at a fàghere dumìnica, dae sas noe e mesu de manzanu a sa una in sos capuluogos istòricos o in Olbia. Su programma de sa die contra su nucleare est istadu ispricadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa. A s'addòbiu ant partecipadu Bustiano Cumpostu, coordinadore natzionale de su comitadu No Nucle, No Scorie, Francesco Nieddu, referente de su comitadu No Nucle de Nùgoro e sos cumponentes Graziano Pintori e Giuseppe Nieddu. S'apuntamentu, in Nùgoro, est in Giardinetos, pro un'assemblea populare. A sas ùndighi at a sonare sa sirena e sos partecipantes s'an a istèrrere in terra pro tres minutos, faghende sa finta de subire un'atacu nucleare. A sa manifestatzione an aderiu istitutziones medas, finas sa crèsia, chi at a fàghere sonare sas campanas paris a sas sirenas, mentres sas amministratziones comunales an a fàghere bentulare in Munitzìpiu sa pandera. No nucle. Sos istudentes an a fagher sonare sas isvèglias de sos cellulares e a sas ùndighi. No, su sete de custu mese cramamus totu sa natzione sarda a si assùmere sa responsabilidade generatzionale ca custu perìculu chi b'est chi arrischiant sa Sardigna est unu perìculu tropu grave e poi unu perìculu chi diat durare pro sempre ca Sas iscòrias nucleares ant tempos de decadimentu chi superant finas unu milione de annos. Quindi custa generatzione vivente dominica chi 'enit sa die No Nucle Day est cramata a esprimere diretamente sa responsabilità generatzionale. Una responsabilità chi est divisa in cuota in capu a donzi sardu uguale pro totu cantos, quindi nessuna delega, donzunu de nois devet esprimere sa responsabilità sua pro sarvare sa terra sarda dae custu periculu. S'isport e s'amistade contra sas dipendèntzias, siat cussas dae tabacu, alcol e droga, siat cussas prus rechentes che a su jocu de azardu e sas machinetas. Est su messàgiu chi at chèrfiu imbiare s'Asl de Nùgoro pro mèdiu de su Serd, Su Servìtziu pro sas Dipendèntzias, diretu dae sa dutoressa Rosalba Cicalò, organizende s'initziativa No Dipendenze, arribada a sas tres editziones, ammaniada in collaboratzione chin su Sòtziu Eventi di Sardegna. Pro dare custu messàgiu, su Serd at seperadu s'iscola mèdia nùmeru bator de Nùgoro Mariàngela Maccioni, Pro totu su manzanu sos istudentes de sas classes segundas e terzas an partecipau a atividades contra sas dipendèntzias, unu mamentu pro meledare supra sos dannos chi cada die cajonan alcol, droga, tabacu, jocu de azardu e internet e non petzi a sos mannos, ma fintzas a sos pitzinnos prus minores. S'edade de chie rughet in custas dipendèntzias, difatis, est semper prus bassa e su prus de sas bortas su SERD depet intervènnere pròpriu chin pessones zòvanas. A pustis, totus si che sun tramudaos a sa palestra ue ant partecipau a unu torneu de fùbalu a chimbe organizau dae sos docentes de iscièntzias motòrias, sas iscuadras s'ant bestiu cadaunu una màllia dedicada a una dipendèntzia ispecìfica, totus chin sa matessi punna, narres chi nono a sas dipendèntzias pro sos dannos psicofìsicos chi cajonan chin cunsichèntzias graves e su prus de sas bortas permanentes. Sa Càmera de sos Deputados custu manzanu at aprovau a s'unanimidade totu sas motziones chi prevìdin interventos in favore de sa Sardigna. Est istada respinta imbetzes una motzione presentada dae sa Lega. Sas chistiones de discùtere pertocaban sas terachias militares, sa crisi ocupatzionale e produtiva de sa Sardigna, sos disacatos naturales, sa situatzione de sos trasportos, siat in intro de su territòriu sardu, siat dae e pro continente. Sas motziones aprovadas impinnan su Guvernu a che superare sas criticidades presentes, picande in cunsideru sa collaboratzione leale intre entes e in su rispetu de s'interesse de sa Sardigna, a si picare sas responsabilidades e a reconnòschere s'ispecificidade de sa Sardigna, a pònnere in s'agenda de su Guvernu sa chistione de sa Sardigna, fintzas chin d'una mesa de traballu Istadu-Regione, pro esaminare chin urgèntzia sas vertèntzias galu apertas e definire tempos certos. In s'ùrtima visita in Sardigna, Matteo Renzi s'at picau s'impinnu chin sa Regione de esaminare in capidanne sa chistione Sardigna. Non totus sunu de acordu supra su profetu de sa motzione. S'atu aprovau in Parlamentu de sicuru est importante pro afurtiare sas richiestas ma no isorbet sos problemas, at nau su deputau PD Emanuele Cani. Sa vertèntzia est imbojada e rechedet rispostas cuncretas e lestras. Su còmpitu de su Parlamentu est cussu de bizilare chi su chi est istau postu in sa motzione si facat in cuncretu e isorbat sos problemas in sos territòrios. Crìticu Mauro Pili, deputau de Unidos, chi in sa declaratzione de votu at nau, In dennantis de cust'àtera trampa de s'Istadu contra sa Sardigna abarrat a petzi de promòvere unu referendum pro fàcher detzìdere a sos sardos si abarrare o nono in intro de cust'Istadu. Su mundu de s'iscola est in supuzu in totu Itàlia chin d'unas cantas manifestatziones pro narrer chi nono a La buona scuola de su guvernu. In Nùgoro sos sindacados e su mundu de s'istrutzione sunu mobilitados pro narrer chi nono a su desinnu de leze chi diat pòdere mudare sa capia de s'iscola pùblica. Chenapura sero in Nùgoro s'at a fàghere una màrcia de protesta. In s'ìnteri si cumintzan a connòschere sas primas cunsichèntzias de su decretu pro s'istabilizatzione de sos insegnantes in Sardigna. Intre sos chentu miza docentes chi an a intrare de ruolu chin su desinnu de leze de riforma, tre miza an a èssere sardos. A lu nàrrere est sa diretzione iscolàstica chi s'est zai moghende pro aberguare sos nùmeros e pro cussu in Roma sunt istados fatos sos primos addòbios. Semus traballande, at nau su diretore iscolàsticu regionale Francesco Feliziani, ma galu est chito pro dare su nùmeru pretzisu de sos docentes, cussiderande chi in Parlamentu sun galu in artu mare e su pore de emendamentos presentados. Segundu sa norma farada dae sa Càmera de sos Deputados, diant dèpere colare de ruolu sos docentes de sas graduatòrias a esaurimentu e cussos de su cuncursu duamiza e dóichi, Àteras polèmicas subra sas teràchias militares in Sardigna. S'aeronàutica militare at detzisu de che tramudare s'esercitatzione nato Trident Juncture duamiza e bìndichi dae Decimomannu e dae su polìgonu de Capu Frasca a Trapani. S'issèberu est istadu fatu, at dadu a ischire s'aeronàutica, ca in Sardigna non bi sunt prus sas conditziones pro operare chin sa serenidade netzessària. Podet dare chi siat pro neghe de sas polèmicas naschias a pustis de su focu allutu in intro de su polìgonu de Capu Frasca, chin sa cuntierra chin sa Regione, e sa mobilitatzione contra sas terachias militares chi sa Sardigna pedit de minimare. Su cumandu militare pretzisat chi in sas chidas coladas puru in Sardigna sun essias a campu nobas chentza perunu fundamentu, supra un'esercitatzione Starex pròpiu in s'ìsula, S'ùrtima est istada fata in su duamiza e ùndighi, ma su repartu, a cantu paret, no at a fàghere peruna esercitatzione pro cust'annu. S'esercitatzione internatzionale tramudada a Trapani ch'aiat fatu arribbare a Decimo prus de otanta aèreos de sa Nato e belle chimbemiza militares dae totu su mundu abarrande in su territòriu pro bator chidas.